ihe awụ ekwentị ka igbo be anyị kpọrọ ya phone igbo be anyị kpọọ phone ekwentị m ma-agwa unu ihe kpata igbo be anyị ji kpọọ phone ekwentị m gwakwa unu aha ọzọ m chere na phone kwesịrị ịza ọ ka ekwentị anwa dịtụ mma ọ bụghị ya bụ na ekwentị adịghị mma ka anyị gbapụ ya ọsọ ọ na-abụ a bịa na bekee o nwe mgbe ọ ga-eru ndị iti ndị bekee ewepụta asụsụ ha gbanwee ọtụtụ ihe n'asụsụ ha bekee anụnwa ị fụ na-agbakwudo anyịnwa ara ka a na-asụ bekee ndị nwe bekee nwe mgbe ọ ga-eru ọ dịkata ha ewepụta bekee mkpụrụ okwu dịgasị na bekee gbanwee ya ị ghọta wegote ya ewegote ka ya bụ bekee na-adịwanye mma na-aga n'ihu ana m echekwanụ na ọ bụrụ na anyị mebekwa ya n'asụsụ Igbo anyị ọ ga-adịkwa mma mana ajụjụ bụ kezi ndị ga-eme ya ndị ọ dị n'aka dịzi ka ha gba nkịtị ee eh? ndị ọka mmụta anyị niile ọha na eze ndị Igbo ọ bụghị ihe a ka a bịagodo ikwu ugbu a iji maa atụ ihe m na-akọwa ihe ahụ ekwentị ka Igbo be anyị kpọrọ ya phone Igbo be anyị kpọrọ phone ekwentị gee m ntị ekwe ntị m ma-agwa unu ihe kpata Igbo be anyị ji kpọọ phone ekwentị m gwakwa unu aha ọzọ m chere na phone kwesịrị ịza ọ ka ekwentị anwa dịtụ mma ọ bụghị ya bụ na ekwentị adịghị mma ka anyị gbapụ ya ọsọ igbo be anyị kpọrọ phone ekwentị maka na ọ na-abụ mgbe buru gboo mgbe elu bụ ana ọsa ekwe ka e ji akpọ oku n'ala igbo ekwe ka e ji akpọ oku a kụla ekwe ị nụla ụda ekwe ị mago ihe ekwe na-akụ mara oku a na-akpọ gị mara ebe a chọrọ ka a gbakọta o doro anya bekee wee rụpụtazie phone igbo be anyị wee fụ na e ji ihe akpọ oku o lekwa anya hụ na ọ na-abụ a chọọ ịkpọ oku na a na-etinye ya na ntị were kpọọ oku igbo be anyị wee sị mba nke a aha a ga-enye ya dị na anyị ga-akpọ ya ekwentị e ji akpọ oku a kwadokwanụ ịkpọ oku a na-etinye ya na ntị ọ nya bụ na ekwentị ị fụ na ọ dị mma na ọ bụrụ na ị ma ka igbo be anyị si aba aha ọ bụrụ na ka igbo be anyị si aba aha doro gị anya ị hụ na aha magburu onwe mana gịnị ka mụ onwe m chere ka o si wee dị ugbu a ọ bụghị ya bụ na ọ nya kacha mma mana ihe m na-eme ka ị mata bụ obi m ka m na-ekwu maka mụ onwe m bụ onye na-eme nnyopụ na nyocha banyere ihe gbasara igbo nke ọma ọ ihe mere m pụta bịa kwuo cheta ihe m ji bido okwu a na bekee na-abụ ọ dịkata ha chịkọta ụfọdụ ihe n'asụsụ ha wegote ya wegote nya agbanwe ụfọdụ ihe wegote ya guzosie ya ike ha wee na-agakwa nya bụ asụsụ a na-atọwa ụtọ na-aga maka a bịa na bekee o nwe ụfọdụ mkpụrụ okwu dịbu na bekee mbụ na-adịghịzi kịta ọ bụ na ha gbanwechaghị kedu ihe m onwe m chere na foonu zaba na ọ ga-adịkwa mma m na-eche na ọ bụrụ na a kpọọ foonu akpọ aza na ọ ga-adịkwa mma maka na ị ga-eji akpọ mmadụ ebe ọ bụla onye ọbụla nọ onye a nọ onye a nọrọkwa ebe a aza gị ị hụlanụ ọ bụrọ ya bụ na ekwentị anyị na-akpọ ya na ọ ka akwụsị ịkpọ ya ekwentị eji m ihe a wee na-eme ka anyị mata na ụmụ ihe dị ụna dịkwanụ mkpa o nwee ihe ịma atụ ọzọ m ga-enyekwa unu unu wee ghọta ya nke ọma o doro anya akpọ aza ị ga-anọnwu ebe a kpọọ onye ebe ọ bụla ọ sọkwa onye a nọdụ onye a nọọkwa ebe a aza gị ị ghọta ekwentị akpọ aza kedu nke ị chere na na ọ dị nnọọ mma amakwara m na nke ndị nna anyị kpọrọ ya gboo amaka dị mma mana maka ihe ọmụmụ anyị na-amụ kedu nke ị chere na ọ dịkwanụ mma na ka a nụgodu ọnụ gị n'ọdọ okwu